pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri good morning
ndine okakamizidwa kuti ndilankhulepo mawu awiri or atatu moni nonse kumene muli ndifuna uthenga upite pena paliponse i think anthu fe sitikunena chilungamo ayi anthu fe tikukhala ngati sitikuziwa china chilichonse ndi zinthu zokhumudwisa kwambiri kuti anthu akuchita comment pa zinthu zimene sakuziwa yes ku south africa mafuta mkuti ndiwosika yes ku tanzania mkuti ndiwosika yes mukuti ku mozambiki ndiwosika yes mukuti kaya ku zambia ndiwosika koma onani izi akuluakulu chonde ine ndikupempha chifukwa chikukhala ngati anthu ambiri ife sitikuziwa 5 years ya chakwera kunali kuba kunali kusanena choona kunali kupha and kunali kuchita destroy china chilichonse kuba kuja kwakuti uyu akuba uyu billions and billions and trillions kuchoka system kuchoka mu system ya boma imene imavutika kuti itolere msonkho imavutika kuti malawi revenue authority agwire timetable yeniyeni yakuti tipanga msonkho wakuti wakuti amalawi chonde mundimvese bwinobwino sikuti ndikuyikira boma kumbuyo kapena chani ayi ndiye ndalama zimene timalandira ku madonors or balance of payment imakhala ndi ma conditions nthawi zina ma grants amakhala ndi ma conditions ma grants ndi ndalama zimene timapasidwa sikuti takongora ayi ndi ma donors nde amayikapo zawo zakuti tikupaseni izi paina kukhala chakuti chakuti chakuti ndeno boma la chakwera lawononga anthu awa alemera ndiposa ndizi ndalama zankhaninkhani mundimvese zimene ndikunena pano and ine ndikuziwa china chilichonse chimene ali nacho konse kumene anabisa ndalama ndikuziwako ndeno ndikamanena ineyo anthu ambiri amayesa kuti kapena uyu angonena muli ma trillions and trillions of money anthu awabisa ndalama ma girlfriends ma girlfriends akumathawa mmanyumba mwawomo kumakhala ngati akupita uku ndi uku koma ali ndi ndalama zoopsa in cash akuluakulu chonde zimandimvesa chisoni chifukwa tikukhala ngati amalawi akukwiyira munthu amene akufuna kuti a- a- apange zi- zinthuzi kuti zikhale mndondomeko mwake nde dpp itawina unfortunately panatenga nthawi kuti amulumbirise president chonde mundimvese bwinobwino one week ija one and a half weeks ija anthu awa anachosa ndalama zoopsa moti ku south africa kuli ndalama za nkhaninkhani za madollars izi amachoka maboda mchinji boda yaku- yaku- yakudedza boda yapa somewhere apa pa pa ntcheu apa amachosa ndalama zoopsa kwina kwake amapita boda yakumulanje ena amakalowera ngati kunsanje kuja ngati akupita patsidya paja kukabisa ndalama akuluakulu chonde chonde chonde chonde munimvere ine ndikuziwa chimene ndikunena sikuti ndingonena zinthuzi kuti ndikondwerese kandipite kayendeni ayi nayamba kale 1991 1992 1993 and chonse chimene ndikunena that's why today muli ndi ufulu woti muli multiparty democracy ngakhale anthu ena kunama kuti anabweresa ndiwowo anyway izo ndi za- za- za- za siku lina chimene ndikunena pano ndi chakuti kuli nkhondo yoophe- yoopsezana kuti kukhoza kukhala nkhondo yoopsa kupsa pakati pa iran ndi united states ndi israel ndeno pali malo ena amati hormuz pamene pamadusa mafuta aliwonse amene amabwera ku- kuno ku africa kaya ndi kuti chonde munimvere ndeku 3 5 4 1 week ago kose kuja anthu amaphulitsa amalandana mashipi aja kulanda ku venezuela koseku kwakhala kuli is not stable now russian fuel ili under sanctions imapita ngati ku india imapita ngati maiko ena imapita ngati kuti qatar ikuchita kuti ichite refill komwe apanga sanctions anthu ujeni qatar dubai kaya chani mosemu saudi arabia akukachita fill mastrategic aku europe ndechifukwa chake mukuona kuti maiko ngati africa kwavuta kwambiri ndeno why ku zambia ndiochipa ku zambia kuli paipi sakuyendesa pa road ayi kuli paipi from dar es salaam amati tazara line mpaka lusaka mozambiki ili kufupi ndi gwero la nyanja kumene kukubwera mafuta akuluakulu e tanzanianso iri kugwero kwa nyanja kumene kugombe ra nyanja kumene kumabwerera mafuta ndechifukwa chache ndiochipa ngati ndiochipadi ndeno akabwera mafuta ache ife timatenga pa galimoto magalimoto kuchoka kumene abwera mafuta awo kuzafika m'malawi muno sikuti pali paipi ayi ndeno pali ka stabilizing fund kaja kamene kaja katha ye chifukwa chakuti ndrama mulibe anthu anaba ndrama anthu anaba ndrama ino anthu chonde anthu anaba ndrama osati masewera ndi ndrama zonse mulibe chili chili chonse mulibe chonde mverani osamangonena kuti ayayi ndeno president arthur peter mutharika akuyesayesa ndithu kuti malonjezo aja anati amalawi pa ifeyo ife timayendesa choncho boma sananene kuti mafuta azasika azakhala 10000 per lita ayi sananene kuti ifeyo kaya chimanga muza- zonse zingobwera chifukwa cha chikondi chimene ali nacho kwa malawi thats why mkuona kuti anasisa even aip kuti anthu azigula 10000 achita chimanga mayiko amene akutipasa ujeni magrants marilifi tagula chimanga ku zambia

ndeno mafuta amabwera anthu inu munimvesere chifukwa anthu akuti hey, ayi hey, kachani ah, ah. mafuta aja amabwera pa galimoto ndakabwera pa galimoto mulibe masilos umu ndi hand to mouth zikabwera zipite ma filling station mcp anakati abweranso mboma bwezi mafuta 1 lita tikugula 80,000 kwacha or ma 30,000 kwacha chifukwa anakakhala kuti palibe dziko limene likuwathandizaso chifukwa chakuba mene anabera malawi revenue authority bwezi ya- panopa aseka ndi kuseka komwe chifukwa palibe bwezi makampani onse ndi osekedwa ndechifukwa chakuti tikukonza zinthu ngakhale kuti ineyo sindili mboma koma ndili mchipani cha dpp chipani chathu chikukonza zinthu chifukwa ndi chimene chili mboma kuti panopo zikhale ngati kuti tikutolera tikamatolera kuti amalawi tikamanena kuti panopo ujeni mafuta asika mtengo nde kuti tikuona kuti kubwera kunakakhala akubwera pa njanji anthu otithandiza bwinobwino tipange izo chifukwa palinso mapulani akuti kapena pakhalenso paipi ku mbeya kapena paipi ku mtwara corridor apa tiyambenso mtwara corridor ija ya from mtwara pa sidia paja pa, mbe- pa ujeni pa, pa ujeni kubwera pa nkhata bay timati mtwara corridor imene inayambika bakili angochoka kumene mboma anayisiya kuti people are discussing ndi president mkapa nthawi imeneyi anapanga rally ku nkhata bay kuti to be there mpaka m'mbelwa road lundazi mpaka zambia kuti tisegule njira zosiyanasiyana kuti mafuta yambe kuti malawi is a landlocked country not only that ku mozambique kuli maflooding maflood ku tanzania kunali chipwirikiti cha ndale nde panakhalanso almost 2 3 weeks mafuta sakubwera muno nde panali ngati kuti ifeyo tachita inherit chipwirikiti choopsa that's why tikupempha amalawi kuti amalawi chonde chonde esesani chonde amalawi chonde esesani kuti mafuta amene anenera kuti 4000 if you look at 4000 ndi ndalama yathu to a dollar

koma chifukwa chakuti ifeyo tikutenga ngati 4000 ija chifukwa 1 dola ndi 4000 nde arthur peter mutharika the professor is trying his best kuti at least afike maybe 1000 wa ujeni 1 dola maybe 1 dola ndi kasenti uku koma pa, akukana kuti safike ikhale pa 1 dola pompa apa ndiye chifukwa chakuti akuti mtengo wadula kuchoka kaya pa mangochi kupita pa namiyasi kaya blantyre kupita ku zomba akuluakulu mukati muone even the state of the roads is pathetic muli ma potholes anthu analibe amangopatsana ma contract akuba ndalama green belt initiative ndalama zonse ma billions billions zinapita salima sugars kunapita ku escom anapita mabillions and billions and trillions anapita kwa ku mega farm anaba mabillions and billions ndalama zimene ku neef anaba mabillions akuluakulu mu- mumvese bwino amalawi ndikupemphani uthenga ufike pena paliponse anthu awa agwidwe abweze ndalama ena ali ndi manyumba 50 ndithu executive chief executive wa neef kukhala ndi manyumba 50 ha maministers akale kukhala ndi manyumba 20 40 ha kumanga maloji kumapanga ma filling station ha one a certain minister ali ndi ma filling station 12 a, wina i- ino ti- ndizanena bwino pakuja ndiye ndikamanena kuti make malawi great again inali chifukwa chakuti tiyesese kuti zonse zimene anthu awa aba zibwerere timuthandize profesa arthur peter mutharika koma chifukwa chakuti mbomamu muli ma, u, u, kunama anthu sitikondana m- kuli maboza uyu ayi uyu musampite apa ayi bwana ndife tinakuthandizani eee kaya chani zonama zokha zokha its all lies its all lies these people did not help anybody ayi it was because it was just too much for malawians panopo fuel mu, mu ujeni mu fuel ankagula pa black market ena ankagula 12 ena ankagula 15000 ena ankagula 20000 ena ankagula 30000 1 liter ma black market nde bwezi panopo tikupita ma 100 something pamabwera ndalama ya 10000 kwacha note pamabwera ndalama ya 15000 kwacha note pamabwera ndalama ya 20000 kwacha note nde am, amalawi chonde ine zimene ndikufuna pano chifukwa anthu ambiri akuti hey ayi hey amalawi akuti akuvutika hey amalawi akhumudwa ayi tiyenera kuwauza zoona kuti zinthu sizili bwino zinthu sizili bwino izizi bwezi ma ministers aku- akumauza anthu ma mps athu amene ali parliament apite ma constituencies akauze anthu ngati civic education kuti this is what is happening muboma mulibe chilichonse anthu anaba ee anthu inu ndikati anthu anaba mundikhululu mukhulupirire zimene ndikunena ine sindikunama okay ineyo sindili mboma i'm not receiving any salary or whatsoever koma ndikuona kuti chipani chathu cha dpp ndi mulungu amene anayika pa mpando kuti tikonze kumene kumapita malawi kumapita kuja kwakuti nthawi imene zambia inali nthawi imeja kujeni kwake kaya ku- ku- kaya ku zimbabwe that was even better we are going to go to somali where kuti anthu ali ndi mitolo andi mitolo mitolo ya ndalama pamsika kumagulisanso ndalamazo pamsika ndi kumene ife timapita sopano so anthu awa analemera koopsa andi ndikuziwa konse kumene kuli ndalama manyumba they bought houses in zambia houses in kenya houses in dubai houses in south africa in cape town houses in botswana some of them have bought even houses in namibia amalawi even ku america they attempted to buy houses in america koma amalawi ndalama zake za msonkho yathu ndalama zake ndi zimene malawi revenue authority akutolera ndi ku malawi revenue authority kunalowaso chipwirikiti choopsya kunali wokhawo amene amaba china chilichonse ku malawi revenue authority sinalinso malawi revenue authority ma water board nde chisimu matuluka ndrama anthu i- admark akuluakulu these people have stolen money and i know what some of them they're even running away A- a- a- kuteroko athawathawa kuti amuphe chilima chifukwa anaziwa kuti uyu azatiulula chifukwa chilima amaziwa china chili chonse chimene anthu amapanga thats why they had to kill him nde akuluakulu enafe tinamangidwa ngakhale anthu ena kunena ayi chifukwa chani mkuwamanga awa eee kachani ena mpaka pano matelefoni athu sanatipase chifukwa telefoni inabedwa mmene kucha anatenga polisi aja akuluakulu chifukwa it was s20 anayitenga ee ya sikuti kapena chani anayitenga plus zinthu zimene anaba ku nyumba kuno anaphwanya magalimoto kachani yanga anachita kuphwanya aliyense akuziwa even apolisi akuziwa kuti anayigunda galimoto yanga tikuchoka ku, ku, ku, kunamitete uh, uh, tikupita ku, ku, ku area 30 pa ku area 49 kuja kuti tikupita tinayenda uja wa kaunda road uja nde ine zimene ndikukuwuzani pano amalawi nonse ndikukupemphani kuti profesa arthur peter mutharika kuti afike kuti fuel itsale 4000 which is 1 dollar 1 dollar 1 dollar sikuti ni masewera ayi Aku- ali ndi love for you people he has got chikondi ndi inu anthu he has got love for malawian people this is why yafika pa 4000 and 4000 kuti nene a true value ya dollar ndi 5000 to a, a dollar nde ifeyo isi- even below, below one, one dollar koma akuluakulu simasewera amalawi tikupemphani dekani mtima tione kuti ku malawi revenue authority ziyambenso kuyenda bwino ku escom ziyambenso kuyenda bwino ku egenco ziyambenso kuyenda bwino ku admarc ziyambenso kuyenda bwino mawater board ziyambenso kuyenda bwino ku macra ziyambenso kuyenda bwino ku mera kumene anthu amalandira kumanabedwa ndalama zoopsa za ma revenues izi za stabilization fund zinabedwa zonse zija kulibe nde tikufuna konse kuja kuyende bwino ku nocma nde chisimu aliyense kunali ngati mtsinje chitsime chimene amadyerapo zonse zija ziyende bwino mm, strategic ge- grain reserve ziyendenso bwino mukhale muli chimanga anthu anaba e anthu inu chonde chonde ndiponso tu mupemphere kuti arthur peter mutharika akhale ndi moyo wautali chifukwa kunakapanda kuti arthur peter mutharika ndi president wa dziko lino Hey, anthu inu amene mukunena pano mkuti kayenda ndani inu e kayenda ndani bwezi kulibe atakuphani e palibe zakuti munakhwimira ayi ine amene ndikunena pano 300 miliyoni yanga inapita pali anthu amene tinaamanga tinakapeza koma apolisi chifukwa chakuti anali part of it apolisi amene aja anatulusa anthu aja moti nkhani ndiyovuta kwambiri zakuwuzani china chilichonse chifukwa even ma lawyers angozembazemba choncho ah, kuti pakhale zinthu zabwino ndene zimene ndikukuwuzani pano nzakuti kuti mafuta afike pamene afika apa pali chikondi choopsa kwa malawi ndiye chonde tilolere kuti tivutike ine panopo even zakuti kaya ndi ndama yakuti ndichite ndilibe koma tilolere kuti mpaka zinthu ziyambe kuyenda bwino mafuta azasika ndikukuuzani azasika azasika zonse zinthu zikayamba kuyenda bwino mafuta azasika ine mmene ndikuziwira kapena akhoza kuzafika ma 1000 kwacha pe- pe- per litre maybe ma 2000 1000 even kapena even 900 ndikuti even sikuti ndikuti zimene zizapangika koma mmene ndikuonera ineyo za msogolo zimenezo zizapangika koma chonde tikhale ndi chikondi kuti tikonze zinthu malawi muno nde ndikupempha business ndikupempha onse kuti mukamachita adjust do adjust yes kuti nanunso mpange ma profits komanso muone kuti amalawi tingathandize bwanji zikomo kwambiri good morning